igbo igbo ekelere m unu ndị be anyị asị m ya dịrị unu mma ka echiri onye ya zere ọ nwada unu rosemary na-ekwu ndewo nụ aha m bụ dr rosemary anyanwụ awụ m pharmacist ya ndị na-ahụ maka mkpụrụ ọgwụ ebikwara na us mi na di m na ụmụaka m anọ ya bụ ụmụnne m abịa ka m kọwara unu ihe ọma dị egwu chineke mere m site n'ịzụ ahịa n'igwe okwu nakwa na iji kọmputa na-azụ ahịa ee onye ọma na-ege m ntị ahụrụ m onyonyo dị etu a na afọ na ngwụcha afọ 2024 wee na-asị ihe a bụkwa ndị amasị na ha bịaba iri ego mma na ndị a wụ scammers m chekwe na ha wụ scammers mana emecha m fụ na ọ wụ eziokwu o nwekwara ike ị fụrụ ụdị onyonyo a mana ị na-ajụ onwe gị sị na ndị a na-ekwu ihe a na ọ wụ eziokwu na ọ bụrọ eziokwu na ha na-asị asị otu a ka m si wee chekwe wee ruo mgbe m chọpụtara ka eziokwu a sị na onye nọ mkpọka n'ọdụ makwa ebe ọ chalara ya bụ ụmụnne m asị m ya dịrị onye ọbụla mma ihe m bịara ịkọwatụ unu otu chineke si wee gbanwee ndụ ya bụ enecha m ihe ahụ wee sị mba ka m nenye anya gbado anya mara ma ọ bụ eziokwu ya nwa na-akpọ ya digital business kedu ihe mere m ji bido ebe a ụfọdụ na-ajụ m na ị wụ pharmacist na-eri ezigbo ego kedu ihe i ji banye na digital business ụmụnne m ebe m na-aga ọrụ m na-agba 120 miles ha ajụzie m kedu ihe mere ị na-achọha ọrụ ebe dị nso ebe i bi ka m gwa gị eziokwu ebe Southern California ebe anyị bi arụkasara School of Pharmacists ya ejuru eju bara abara arụọla m ọrụ dịka pharmacist kemgbe afọ iri na anọ ee ọ wụ eziokwu onye ọma na-ege m otu e si rụkasịcha ya enweghịkwanụ ọrụ na-apụtakwanụ iji wee nye aka matchizie with ndị na-apụta graduate dịka ndị pharmacist ya bụ m na-enwetazi ọrụ ebe a ego a na-akwụzi ọ dị ala too much and onye kpọ ụmụ na ị fụgonụ a ga-akwụ babysitter kwụ elu kwụ ala and ndị ụmụaka m na-aga kọleji anyị na-akwụrụ ha out of pocket ya bụ ụmụnne m bịa nezie anya i wee fụzie na ezinụlọ adịghị ka e si wee chọọ ya na mbụ na abụ m na-aga ọrụ adị m afụ ụmụaka m anya a sị a kpọọ parent teacher meeting m ma-adị ebe ahụ di m adị m afụ ya anya m na-agba 120 ma na-arụ night shift na-alata ụra na-atụ m n'ụzọ nke mere m wee banye accident ruru asatọ nke gaara iwere ndụ m wee kelee chineke ọbasị bi n'igwe mana ayọ m chineke kpee ya ekpe sị chineke biko gwara m ihe m ga-eme ka m wee nwee ike ghara na ịdaba n'ọnwụnwa nke ịnwụ n'okporo ụzọ a ma akpara ozu m ebe a wee laa naijiria ya bụ ụmụnne m mgbe m ji wee chọwazie n'online wee nweta ihe a na-akpọ iji e, e, igwe okwu wee na-azụ ahịa ma ọ bụ iji kọmputa na-azụ a na-akpọ ya digital business digital business a na-ekwu okwu nwa nke obere love m ga-asị ha ndewo ee mụlọ nne m onyonyo na like n'ebe a so digital business a na-agwa unu ụmụnne m hmm. ọkwa ya bụ ihe ebe ego dị kịta onwekwere ihe ọzọ anyị na-eme na-abụghị ile kọmpani nwere prodọkt anyị nwa abụrụzie ndị na-akọnekt ndị na-achọkwa biznes otu esi na-achọ wee tikọta ha ọnụ ewee na-akwụ anyị huge bonus na kọmishọn ihe anyị na-eme bụ a na-eme ihe a na-akpọ automated sistem nke anyị ga-enyere gị aka seti ka anyị nwechara training platform nwee step by step ihe niile etu esi azụ ahịa ịma na oge agaala mgbe mmadụ na-abịa na-azụ ahịa bịa nwee prodọkt ị ga-akpọsa na garaji ga-eme gị na-ere onweghọzi na-eme ụdị biznes ahụ ya bụ na biznes anyị nwekwara ndị na-ere naanị prodọkt nwekwara ndị na-emekwa offer the services anyị nwere chuzuru ozi ndị na-eme maka services n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ihe ha ga-eme a ma arụ ọrụ amerịka ruru ikwikwere ọtụtụ anwụọla ebe a na-arụ ọrụ nwee ụdị nrịa ahụ dị iche iche n'ihi stres akarịala ebe a na-asị ka akwụọ bill m bịa chekichasịa na bill a na-akwụkwa na ọ ma bi ebi mgbe ọbụla ọ sọrọ gị ị ga na-akwụ bill mana ihe a ga-ajụzi bụ otu a ka mmadụ ga na-arụ na-akwụ bill wee nwụọ ọ ga-enwe ihe ọzọ a ga-eme iji mee ka ihe a wee dị mma ekelere m ọbasị n'eligwe onye mere ka m nwee uche wee mara na mgbe m hụrụ ad ahụ onye igbo anyị na na-ekwu otu esi na-afụ nkịta mara na ọ wụ eziokwu n'eziokwu ihe ahụ ga-agbanwe ndụ m eledịghị m anya n'azụ m kpechaa ekpere wee sị chineke ihe a bụ ihe ị chọrọ ka m mee wee klike ya wee kemgbe ahụ chineke agbanweena ndụ m ya bụ ụmụnne m asị m ka m bịa kọtụrụ unu asị na agwọ ofu onye hụrụ wụ eke ka unu wee gbado anya anyị ghara ịnọ na-arụ chụrụ ọrụ atọ chụrụ ọrụ atọ mgbe m bidoro biznes a m na-arụ ọrụ atọ enwedịghị mgbe m hiri ụra awa anọ n'otu ụbọchị na-ajụzi onwe m kedu uwe ihe dị ihe nka na dis biznes a m na-agwa gị na ọ fịakwa n'arụ iwepụtara ya awa abụọ ị ga na-arụnwu ya maka na enweghị inwe ịbịa ga cheki wee sị ole prodọkt m na-ere ole ele ihe m ga-eme ihe niile ahazichara ya ma dowere gị ịbatazi ọ dị ka franchise zụrụzie ya ehe anyị akụziere gị site na otu esi esisira soshal midia wee na-agbasizi ozi a na-akpọ ya digital marketing franchise ya bụ na kọmpanị anyị na ya partner ha na-akwụ ezigbo ụgwọ m na-agwa gị ịkwụ ụgwọ ụgwọ that is ego ha na-akpa ahụ ebe a ọ na-akụ aka ntị mhm. m kpọpụta cheki ebe ndị youtube adịghị ekwe ka a na-akpọpụta cheki ọ m kpọpụta cheki ị ga-asị nwanne m kedu ebe ị wetara cheki ndị a ehe and anyị nwere nke a na-akpọ legasi milestone nke bụ na enwere oge ị ga-eru ụfọdụ na-eru ya na afọ atọ ụfọdụ eruo afọ anọ na ise irute ebe ahụ nwanne m a ga na-akwụzi gị ụgwọ ọnwa niile wee ruo mgbe onye ahụ ga-anwụ nke ị ga-ewerekwe hafe ụmụ gị n'aka and ụmụ gị ha ga-ahafe ya n'aka ọ bụrụkwa na ụmụ gị ha ga-emekwa biznes bifo a na-enye ha ya o ọkwa n'ihi na ịzụọla ahịa wee kwado ha ha ewerezie legasị milestone nyefezi ụmụ gị n'aka ụmụ gị ga na-erizi ya ọ bụrụkwa na ha emeghọzi biznes and iruo legasi ahụ ọgwa m ka dị ndụ a ga na-akwụzi gị na-akwụ gị ọ na-eruchekwa ebe 80,000 achọghị m ịkpọ ya na beta na dọla mhm. site na 5,000 dollars wee ruo 80,000 na ụmụnne m ka m na-agwa gị kọmpanị a ga na-enye onye ahụ wee ruo mgbe ọ ga-anwụ ọnwa niile onye hụrụ ụdị ihe nke a mụnwa bụ famasist satifiketi m ama m enyefenwu ụmụaka m n'aka mana nke a nke m ga-enyefe at least ọ ga-anọ n'aha gị i wee nyefee ụmụaka gị n'aka nke tọkasịchara n'ime biznes a bụ ihe dị aha ga-edetu tax dị adị ị bụrụkwa onye ga-azụnwu ahịa a bụzi question ị ga-ajụ ị ga na-ajụ ya n'obi gị sị ka m zaa gị kịta ọ bụrụ na ị wụ onye ruru afọ iri na asatọ ị ga-azụnwu ahịa ị needighị inwe ịma anya kọmputa tupu ije mba trenin emecha ya ihe edo anya dịrị easy ime ị ga-enwe access to 24 hours a day 7 days a week trenin anya ahụ na-eme gị otu o ji wee sọ gị mụnwa bụ mentọ ga-abụ mentọ gị bụrụkwa kochi gị and si na biznes a fụta ọtụtụ ihe ka Chukwu mere m na biznes a abụrụgo m global certified coach kịta ya m na-ementọ ementọla m ndị nọ na naijiria mentọ ndị na-akụziri ndị nọ na us na-akụziri ndị nọ na kanada eh, ọtụtụ mba dị iche iche n'ihi na biznes anyị wezuru mba ọnụ site na amara chineke aghọgo m global certified coach onye na-agbazizi ndị ọzọ wee na-egosi ka eji azụ ahịa ihe uru nọ n'ime ịzụ ahịa karịrị akarị ejile m ịzụ ahịa wee kwụchaa ụgwọ kredit kaadị m ụmụnne m ihe m nwetagoro n'ime biznes abụrọ ihe a na-enye emego m unlock 5 figure income maka onwe m m na ezinụlọ m ya bụ ihe na ya n'ime agụ agụ ere ere ọ bụrụ na ị wụ onye nọ ebe ahụ na-ege m ntị na ahụ agwụla gị ebe ị na-arụ ọrụ ibe dị na-arụ ọrụ akpa arụ ọrụ abụọ arụ ọrụ anọ ị nweghị ohere gị na ezinụlọ gị di m na ọrụ ya na-akpa ya akpa adị m afụ ya anya so m wee sị onwe m na m ga-achọ ihe ọzọ m ga-eme and ekene m Obasi bi n'igwe otu o ji mee ka m nwee ike ibido biznes ya nke gbanwere ọnọdụ m ụmụnne m na-arụzi from ụlọ ndị enyi m hụ m taa ha sị ị gaghị ọrụ sị ha na m arụzi otu ahụ esile m ọrụ atọ na-arụzi naanị part time ya bụ ọ bụrụ ma gịwa wụ onye chọrọ ịnọ n'ụlọ gị na-ekpata ezigbo ego a na-afụ anya ọ bụrọ ego nke a na-agụ agụ ụdị nke a na clock in na clock out ọ bụrụ na i wee nọ n'ụlọ gị chọọ inweta ezigbo ego a na-akpọ afa nke wụ ego afụta ya ma na mmadụ bara ọgaranya ị ma na ego clock in na clock out abụrọ ego ọ bụrụ ma ụdị ihe a na-agụ gị agụụ bịawa na ụzọ dị ya nwanne gị ọ ya ka m ji mee n'igbo ka ị mara na m wụ nwa afọ igbo na m abịaghị ebe a ịghọri mmadụ m ga-abụ mentọ gị m ga-abụ koochi gị maka na abụgo m koochi kịta si na amara chineke lee n'otu afọ m zụrụ biznes aghọgo m global certified coach nke a na-emepekwa ọnụ ụzọ maka ịkwụ m ụgwọ karịkwa otu m na-earn before ya biznes i mee invest ofu ugboro ihe gị ga na-enweta na-agbago na-agbago ị fụnụ ya na ọ na-adịkwu mma na-adịkwu mma ka ị na na-aga so ọ bụrụ na ị wụ onye ihe dị otu a na-agụ agụụ bịawa asị m gị ụzọ dị ya tinye aka na learn more button ahụ i tinye aka na learn more button ahụ i tinye aha gị tinye email gị kwụọ 149 gị ihe e ji akwụ 149 ka e mee gị assign coach onye ga-enyere gị aka na journey gị niile nwa ga-abụ coach gị m ga-akpọ gị n'ekwentị ekwentị m ga na ebe a website m na ebe ị fụrụ ebe a na-eme learn more button ebe ahụ just type nye website m ebe ahụ nke nọ na this eh, onyonyo anụwa tinye afa gị tinye email gị enwere mana si click here to join now i wee kwụọ 149 gị ka enye gị coaching na mentoring program a ka ị soro n'ihe a na-eme aga m afụkwa gị n'ime onye onye nwa na-ege m ntị igbo igbo kelee kelee kelezienụ